chai ọkwa mbọsị onye ji teta n'ụra ọ bụ ụtụtụ ya o hei unu makwa na Simon Ekpa egbuola ndị egbuo hei Simon Ekpa mgbe anyị nọ nnọọ anyị na-eji ọsọ eso gị nwayọ nwayọ na-eso gị nwayọ nwayọ anyị chee nnọọ na ị wụ ha na anyị amaghị na otu aka ị dị Simon Ekpa chei chei but if not nnọọ na na ihe a nọ nnọọ ka the exposition si bịa tata nnọọ wee mara all this while nnọọ mụ na my people just na-eso gị like that soft soft na-eso gị like that ee all this while DOS a na-eti mkpu na-eti mkpu anyị amaghị na o nwe ihe DOS ji eti mkpu o nwe ihe DOS na-eti mkpu o nwe ihe ihe ọ na-eze ihe ọ na-agbarụ DOS ma no wonder ndị a ji asị DOS is wise DOS is wise anyị amaghị o nwe onye ma all this while ya na-eso gị nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ Simon Ekpa hei eh? Nnamdị Kanụ onye mere onye ndu sị Simon na ọ gịnwa bụ onye mere ha but don't allow the Satan to enter you because mụ bụ onye ndu ahụwo m ya n'ime gị ahụwo m ya n'ime gị ahụwo m ya n'ime gị ihe ị bụ onye kwesịrị idu this freedom edutego m ya ebe ọ dị mma o nwee ebe m ma eduteru ya ruo ogo m ebe onye eru nke nwa emechazi ya maka na na ọ dịwa ka a fụrụ ee ị nwere the mmụọ ihe niile eji enidere na ihe nwere nwa na ọ dị gị n'ime ma inwe ngabasị ma inwe ego mana anyị amaghị na o nwe ihe DOS fụrụ DOS nwere ma ihe ọ na-ahụ na-apọịntị aka this Simon Ekpa this Simon Ekpa this Simon Ekpa biko nụ onye ọbụla buto biko mi na-eso autopilot tata biko nụ ee ndị niile nwu na-eso autopilot nwayọ autopilot autopilot autopilot tata unu nidere ịma ihe wụ eziokwu onye ndu sị Simon don't allow the demon to enter you don't allow Satan to enter you yes ọ bụ eziokwu ama m na ọ gịnwa bụ onye nwe the swag onye kwesịrị mmụọ agbagoro m ama ọ gịnwa kwesịrị ime ihe a mana don't allow the Satan to enter you hey Simon ị dị nnọọ very smart very smart anyị na-eso gị nwayọọ nwayọọ nnọọ i mecha nnọọ many people na-eso gị nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ ee fellow Biafrans biko nụ onye ọbụla gbakọ ọnụ here biko nụ anyị nidikwa ịtọ onwe anyị n'agbụ a now we need to get na hey makwana ndị ekele ibe ekele anyị agbụ all this while anyị amaghọ mee anyị copy the more you look the less you see ee onye ndu fụrụ ihe a ọ fụpụ ya na this man a na-akpọ Nnamdi Kanu ewu hey ị bụ ị bụ ị bụ ị bụ onye amụma Ịlaịja ị na-ahụ ụzọ Simon yes mmụọ Chineke agbagoro m ama ị nwere ihe niile needed oge nwa ma connection contact ego ihe niile ọ ga-ewe bụ dị ngawasị the courage the readiness the determination yes mana ekwena ka ekwensu baa gị ime fellow Biafrans biko before we can progress now um, I want you to hit on the like button hit on the like button um, share this video make it go very viral make it go very very viral share it subscribe to our channel if you have not biko subscribe oo click on the subscribe button ọ bụrụ na ị naghị enweta update immediately you subscribe sịa you click that bell that small bell dị black you click ya ka so that ọ na-akụrụ gị bell ozugbo anyị mee video ị na-enweta alert immediately biko ihe a chọrọ ime tata dị oke mkpa ọkwa a chọrọ ịma dị oke mkpa igbo mụrụ nze mụọ ọzọ igbo nwe m igbo na ndị nwe biko nụ gbakọọ n'ebe a ana m ekele unu eji m aha Chukwu okike abịama Chukwu okike abịama wee bịakwute unu tata asị m ka udo dịrị unu ndị niile na-achọ ihe ọma ndị niile na-achọ nnwere onwe ndị niile na-achọ ịdị mma ndị aka ha adịghị na mpụ na arụ asị m ka chi okike abịama gọzie unu gọbigakwa unu oke ebe ọ gbasara onye ndu anyị maazị Nnamdi Kanu anyị niile na-agọ ọfọ na-ekpe na-ayọ chi okike abịama ka ya gbaa ya ume nye ya ahụike nye ya ume na ndidi obi ntachi obi ntachi obi a ga-eji were ọ ga-eji nọrọ gbasia ọsọ a na njedebe ọ pụtakwanụ na-enweghị ọkọ ya-akọ ya n'ahụ bikonu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ihe anyị na-eme nke tata ọ dị ezigbo mkpa Simon Ekpa anyị nọ na-eso nwayọọ nwayọọ ọ dị so anyị na-eso nwayọọ nwayọọ anyị amaghị na ihe this guy eh, ihe ọ- ndị DOS ma ihe ha hụrụ wee na-agba ọsọ Hmm? ee bikonu before anyị aga nwanne anyị nwoke anyị nọ na-akpọbu afọ ọjọọ before bikonu ee chi chi chi chi chi Chika Edoziem Chika Edoziem biko nu ee biko ee ọ bụrụ na e nwekwa ife ọjọọ anyị mere gị Chika Edoziem gbagharazie gbagharazie biko nu ehe o wee bụrụ gịnị bụ ihe a Simon Ekpa mere elee ihe bụ ihe a Simon Ekpa mere anyị chọrọ ka a gbaa ya n'anwụ tata ka a gbaa ya n'anwụ tata maka na onye idigo ka anyị agba ya n'anwụ o merụgo na mma o merụgo nke onye nwee ihe ya ama Simon Ekpa iwe na-eme ndị a ihe a niile all this while ha na-ebe even emekatago to the extent na na even ndị ha maazị dịzi very confused amaghị ebe ha na-aga agazi amaghị ngwa lekwazi anya na Nnamdi Kanu sị gị Simon don't allow Satan to enter you ngwa ka apịa gị ụlọ ore na asị the be do you know that really Simon Ekpa ihe niile after ọkwa niile a Nnamdi Kanu mara Simon wee grab sie ya ike wee grab sie ọkwa niile a mara ike onye ndu mara ike ihe niile na-eme dịka onye ma ihe ọ na-eme kwudosi ike ee eh, trust on natural forces jidesie ya ike nwa agịrịma ya o kweghị ka mmụọ ọjọọ baa ya ime unu amakwa na ndị DOS a bụ ndị mmụọ ọjọọ sọsọ ihe arụ ndị a na-akpa akpa mmụọ ọjọọ dị ndị a n'ime ndị a ihe a ka Nnamdi Kanu na-ekwu maka ya unu amaghọ mmụọ ọjọọ ndị DOS ka ọ nọ na-ekwu maka ya ma unu amarọ ọ sị Simon ekwekwana ka mmụọ ọjọọ ndị a baa gị ime that was what onye ndu ị gara ajụ gị ka ihe bụ mmụọ ọjọọ na-asị ya babu n'ime before don't allow Satan to enter you ọ maka those group of Satans ndị a ọ sị ekwekwana ka ndị a baa gị ime because chekienu na mụ bụ onye ndu grant na grant gị sị gị mebe ihe ị na-eme na ị na-eme ọfụma si follow gị o nwebeghị mgbe m sị gị bịa surrender platform gị nye under nke Biafra nke IPOB mebe from that angle na ọ na-abụ tipper tipper na-aga ebe siri ike ebe apịtị ebe ihe siri ike ọ na-abụ a rụcha tipper ahụ etinye ya auxiliary gear ọ ya bụ eru ebe apịtị auxiliary gear abanye wee gafe eh, atọpụ ihe a na n'ebe ihe siri ike nọrọ that side maka na afụgo m ụmụ mpempe ụmụ ụmụ mmụọ ji onye mere mgbe ahụ onye ndu wee sị wee na-abara ndị ndị na-azọ freedom na-ezo ihu ha ezo eh, na-ahide onwe ha otu a ka anyị ga-esi mee ya nke nwa na Kuwait eh, Kuwait anyị nye gị passport onye ndu wee na-aba onye ndu amahụ na nke a bụ nke a bụ slave nwa oru nọ na-atachiburu ya ya emere ya anya ụfụ especially ọ kachasị mgbe ahụ onye ndu bịara sị na anyị agaghịzi anabata ikpe isi o nweghị anyị enwe okpukperechi ụzọ atọ okpukperechi ndị nna nna anyị okpukperechi ndị nna nna anyị ndị nke agbụrụ ndị juu bụ judaism na okpukperechi nke ndị ụka ewetara anyị okpukperechi nke ndị ụka ewetara anyị bụ nke ndị ụfọdụ na-arụtụ aka mana onye ndu wee sị gị na n'okpukperechi nke ndị ahụ ndị ụka ndị ọcha wetara anyị a na obodo niile ndị nabatagoro ya bụ ndị nwere ee eh, mmụọ ịga n'ihu na-eji ya na-eme ka obodo ha baa ụba gaa n'ihu ọfụma na ndị nke jidekwara omenala be ha kwa nwere mmụọ ịga n'iru na-ejikwa mmụọ omenala ịga be ha na-agakwa n'ihu ọfụma o wee mee ihe onyonyo dị iche iche wee sị gị nekwe ndị obodo dị otu a ha na-eme nke ha ha na-aga n'ihu nekwe ndị obodo dị otu a ha na-eme nke ha na-aga n'ihu mana a mechakwa nke ha na-aga n'ihu n'ihe ndị ọcha wetara nekwa ebe ụmụ ihe a na-ewetakwa n'aka n'ihe ha ndị ọcha wetara kemgbe onye ndu pụrụ nwa oru wee chọọ ụzọ ịghasasị ihe niile onye ndu mere ruo ugbu a o wee sị na onye ndu na-asị asị na onye ndu sị anyị na ọ gara Israel na ọ gara Israel legitimately mana na onye ndu zoro ezo gaa Israel na amaghị na ọ bịara ndị Israel amaghị na ọ nọ there na ọ na-ezo onwe ya ezo na ndị Izrel anaghị ehelp anyị all this while anyị asị na ndị Izrel na-enyere ya onye ndu na-asị anyị na ma ihe mere onye ndu ji echi na ya you know onye ndu na the kind of kweghị akpọpụ okwu ahụ direct mana o kwuchara ihe niile o kwuru na onye ndu na onye ndu ga-akọwakwa ihe mere o ji sọsọ ya nwa ya akọ ihe mere o ji asị anyị na Izrel ya enyere aka Izrel Izrel na Israel anya even na ka ọ gara ebe ahụ na Israel anabataghị ya so ọ kpọcha ndị niile ndị okonu kọchara ndị nke akpọ sị hey even na nwanne m nwoke na Israel even na ha ihe aka kwuru na anabatara onye ndu mgbe ọ bịara onye ndu nke ahụ nọ na-agachakwa anyị nọ na-awatch ọ na-eme broadcast na-agacha ma national televisions ya na eh, Israeli eh, politicians a na-anọ na-enwe sittings a na-awatch ya nke ahụ abụghị ihe a na-ekwu nke kazị njọ nke jọgburu udele sigbuo nkakwụ bụ na onye ndu gwachara ihe niile ọ gwara anyị ma mgbe ọ na-eme aga tour ya niile ma mgbe ọ gara amerịka ọ na-agwa onye ọbụla na ihe mere ofu ihe kacha baa uru ofu ihe dị ọkpụrụkpụ so n'ihe ka mecha anyị ji achọ nzọrọ onwe anyị na anyị achọghị ije kpọọ isi n'ala maka na ndị ịkpọ isi n'ala obodo niile na-akpọ isi n'ala anyị na-ahụ ka omume ha si adị ndị alakụba omume ha niile anyị ma ka o si adị ihe niile ha na-achọ ụzọ gbuo mmadụ ma ihe niile n'ike n'ike ga-ekwe ha na nke anyị egbuo gị nwụrụ onweghị ihe niile a na-emere anya udo anya ọkụ anya ọkụ ịmakwa na ya ka Chinasa Nworu wee na wee were Chika Edoziem wee jee gọọ na mmụọ Chika Edoziem amazị ihe ọ na-eme ya ka m ji bido wee jụọ kedu ebe ebe Chika Edozie anyị nọ ele ebe Chika Edozie a nọ ka ebe edebere ya Chinasa Nworu na ụmụ agbara wee na mpempe ụmụ agbara wee mefuo ya ihu ma ihe ụfọdụ Chika Edoziem akweghịzighị ịsọpọtụ na ihe arụrụ ana niile a na-eme efe ya jụ ọ sọpọtụọ because ị ya-ahụgodo na ahụhụ otu o si ọ naghị enwe nkwudosi ike bịa na-agwa ụmụ Biafra i gere ihe onyonyo mbụ Chinasa Nworu mere na this January o bu ụzọ wee bịa ka unu fụ ndị okwu asị na ama ha na a na-efu n'ọha ọfụma o bu ụzọ sị gị na ee na ha kpacha anya na ha anaghị abịa eme broadcast ee o wee kwucha nke a sị gị na na because ha agaghị abịa ime broadcast ahụ na onweghị ihe nwa ha ma ha ya abịa ikwu ọ bịa ghọta onwe ya ozugbo sị gị ma ọ bụghị na ọ na onwe ihe ama ikwu na ihe a ekwu dịcha nọọ na ịmago na ịbụ nnọọ ha kpacha anya na Chika Edoziem kwa akpachakwa anya na ọ bụghị na ha amaghị ihe ya ekwu na ofu just within one minute o kwuru na ha nọ na enweghị much na ha ma ha ya abịa kwuo ma ha abịagwa ụmụ Biafra because what kee ihe ị ya-agwakwanụ ụmụ Biafra no progress of course what are you doing underground gịnị before i jirikwa underground ghọrịcha ghọrịcha nnọ ndị mmadụ o oh, anyị na-aga court anyị na sponsor court okay o wee pụtakwa ebe ahụ wee sị gị na ndị na-aga ekpechitere Nnamdị Kanụ ikpe na-achọzi ịtụ Nnamdị Kanụ nga na agwago ha ihe court court a na-aga na ọ bụ bullshit onweghị ihe ihe na-apụta na ya agago okofu gị nwanakwa na saị na ọkọtụ simon lady start anyị na ọkọtụ ka anyị aga kọtụ kọtụ na ya ahụ kọtụ simon dị arụrụ ana kọtụ na ọsọsọ kọtụ ka anyị aga ee because na unu nọ na-arụ gị na karwit unu na-asụpụ na akwụkwọ kwụkwụkwụ na-arụ kwụkwụkwụ ihe niile unu na-arụ ọ wee bụzie ka chi fere onye ndu wee ghọta nwetuezie o nke kachasị wee m iwe n'ihe niile o kwu bụ na ọ sị na onye ndu na ụmụnne ya ihe niile na ihe niile a na-arụ ihe that's ihe gbasara ma nga ọ nọ nnọọ ife ihe niile a na-arụ dị shrouded in secrecy na na onye ndu ọ sị gị ma onye ndu na onwe ya bụ onye a na-azọ azọ ma ụmụnne ya na ya na-eme edochaghị mmadụ anya mecha sị gị na na ọ ya ka o ji dị bad imepe multiple front ee onye aga onye gị si jiri onye arụ ọrụ gị jiri onye arụ ọrụ that's na ọ kara ị na-eyuzu sọsọ ya wee na-arụ ọrụ ọ ya bụ by today aha ndị gwa anyị n'aka ndị na-akpụ isi n'ala totally na-ekwe ha ka ụnụ na-acondemn o Ejimakor atụgbuo na onye ndu na nga na-ekwe ya ebe ọ na-aga na-ekwe na ya o ọ na-achọkwa ịtụ onye ndu nga okwu ofu ụlọ ikpe ahụ ị sị na ọ wụ gị na-asụpọtụ ee eh, karuwet ka unu na-ekpe na ọ sọsọ ebe ahụ ka ihe a dị na ọ wụ diplo unu echefuru ndị be anyị na-anaghị echetakwana unu echefuru na ọ sị anyị na na ọ wụ e, e, kee ihe a na-akpọ ya e, political approach ka anyị ji wee mee ihe onye ndu ebe onye ndu na onwe ya agwa ihe niile onye ndu na-agwa anyị ọ chọzi na-aturn against ihe niile onye ndu na-agwa anyị n'ụzọ political process onye ndu ejigbo ọnụ ya wee gwa anyị na anyị agafego anything diplomacy political approach because na ọnụ obodo zoo ekwugwo ekpebigo na anyị enweghịzi anyị na ha ama mkpa negotiate ihe gbasara Biafra ikwu ihe gbasara Biafra wụ arụ ọ nọrọ Ikenga Uruagụ akpọkwala ya sị na ya nwa bụ Chinasa gara Naijiria n'afọ gara aga sị na Simon sị na obodo gwa ya bata ma ya na Chinasa eh, Chika Edoziem ha now Ikenga Uruagụ mechara ịma onye nke ahụ enwechaghị control o wee nara before na ọ bụrụ na sị na ọ dị na nsogbu IPOB Chinasa Nworu sị ya mba mba mba ị chọrọ ịkasịzi ọrụ anyị ya kasị n'ọrụ anyị n'ihe niile anyị ga ihe e ji declare kwa anyị ka Biafra Ikenga ahụ onye nke ahụ nwere ihere ozugbo ote ha aka ozugbo batakwasị ee na ndị a chere na ọ pụgo na n'ọrụ ndị na-ewe ha nke ewude I'm back I'm back again back ahụ na again ka ọ nọ wee naba Naijiria jirizie ndị escort ndị Naijiria na ọ sọ anyị gbabara ọsọ Simon Ekpa anọ sị na ọ ya na-asabotage anyị bụ onye before a sị mba na Simon enweghị egbe ọkwa na egbe e, e, e, ofu Simon ahụ enweghị egbe ka ha nọkọta sị na ọ ya na-egbuzi ndị be anyị ọ nke jọgburu udele sigbuo nkakwụ bụ nke nwa mụ na ya nọ tata onye na-asị m hapụ ya na Simon egbuchala ndị be anyị ọ na-egbu onye mụ na ya nọ n'akụkụ sị ya kedu ihe ị ya-eji wee prove na Simon egbuo ndị bụ o gbuola nwanne gị hapụ ya Simon egbuola o gbuola nwanne gị o gburu mma gị ka o gburu mpa gị o Simon emeela nke a olee ihe ahụ o mere ihe niile Simon mere ọkwa maka na o kweghị ka mmụọ ọjọọ unu baa ya ime ọkwa o kweghị ka unu bụ mmụọ ọjọọ baa ya ime only that is ihe ọjọọ o mere ihe niile onye ndu kwuru onye ndu sị anyị mba na achọghị ka ndị be anyị bụrụ ndị na-akpọ isi n'ala unu tọnọ sị na unu chọ ka ndị be anyị bụrụ ndị na-akpọ isi n'ala ọ bụrụ na unu achọgo n'imepe na agitation nke unu ọkwa mgbe onye ndu mekọtara fụ na ihe anyị na Ụwazuruike na-emebu mgbe ahụ anyị nọ na MASSOB na ihe anyị na Ụwazuruike dị ka ọ nazị agacha ka e si kwuo ya onye ndu wee bido IPOB ngịnwa ọ bụrụ na ihe a na-emezi na IPOB adịghị bidoziere nke gị ị ya-anọ na under his platform mewe ihe anụ Nelly zuzuwere mgbe ahụ Nelly kwuru ike ihe ha zuzuwere mgbe ahụ ka ị ya-abịazi mewe ebe a na mm, o na nke akwa ee nke ọzọkwa idukwa idokwa Biafra wa arụ the name abomination ka ị tọnụkwa tata sị na anyị akpọ isi n'ala ee na Israel anaghị ehelpụ gị na ha ndị ịbụ na ndị kwesịrị ihelpụ gị n'ala kịta ka anyị ebido gị ka a chọwa ha ya ka nke nwa bụ anụmanụ nwa sị na ọ na-aga ọ gara akwụkwọ ee a sị na ọ wụ gị na ohe nwa ọha gị ka ọ gị ọha gị na-asị ya kedu ihe ị na-elo ọ gịnị ka ị na-elo chukwu dị ihe a dị ele ihe ị na-elo he bịara ime preaching o oh, ọ dịghị Israel and he was even claiming to ị fụgodi profile details ihe o degidere ede o oh, a teacher a this a that in fact I'm about going for my uh, masters masters gị ka na-aga

Now you're expecting Israel to just come. Israel can come now. Israel will come now after our processes. Ndị gụrụ akwụkwọ na-eme ihe ndị itiborịbọ ndị itiborịbọ na-eme ihe ndị itiborịbọ nke kazi njọ bụ na ndị nke bụ ndị isi na-achọzi ịbịa duwe ndị isi ndị ndị dị sef ka ha dịdị even more enlightened

n'ụdị na gịnị ọ na-etekiri unu oath n'ụdị na gịnị nke unu dịzi oh, unu dịzi more powerful than onye ndu unu dịzi more powerful than onye ndu that instituted the body that accepted you into the body and allowed Simon to operate and have his platform and he now tell you that I have anointed Simon but Simon m na-agwakwa gị

then he began to show it at different onye sị onye nke mụ na ya na-ekwu onye nke dị US mụ na ya na-ekwu tata eh, na onye ndu eh, na overstep onye ndu na yes why na onye Simon must na ọ bụrụ na onye ndu ekweghị ka o teke oath of gịnị eh, kedụ ihe a na-akpọ ya eh, code of conduct na ọ sign code of conduct ah, na kịta na dos na-agwa ya na because dos bụ the highest policy making board so na even onye ndu before take a step must tell the dos ọ ihe ha kwuru ọkwa eziokwu unu na-anụ eh, onye ndu before take a step ọ ya-eseek the concept of dos but that you have indicted yourself unu bụ dos ji ọnụ unu wee gwa anyị tata na onye ndu must take permission from onye ihe ọbụla onye ndu ya-eme it must pass through the table of the dos ọkwa na ya eh? ee anụ ọ nọ na-eme ya like that ọ na-awụ ọkọ this one kedu ka unu si turn ya wee gwa anyị na unu amarọ ka onye ndu si gaa kenya otu esi kidnap onye ndu ọkwa unu ma na unu na ndị ọ bụghị unu na ndị agboro park na-eme ebe a nọọ ndị isi dị mma ndị ụbụrụ ha na-aghọ nkọ onye ndu a bụ through the table of dos ahụ gbazie ọkụ that day onye ndu wee gaa kenya ekidnap ya ọ nọọ eight days unu amaghị maka atụ unu amakwa otu o si mee oke unu a na-asị anyị na onye ihe niile onye ndu everything onye ndu ever stood for these people are going against it chinasa nworu sị anyị mba ee bikonụ na ihe o kwu na the first broadcast na January ee unu acondemnzina politicians a ị mago na ihe ndị politicians a ụfọdụ ha na-ewe iwe na ọ dị ka betrayal because ihe nwanne onye ndu na-eme ụmụnne onye ndu eje nata ego na ahụ nke nji ma agbapụ ha afọ nke kewa nke nke ebonyi state wee kwuo na ya na-enye ha ego dave umahi wee kpọọ ha na this boy na in fact n'ụbọ na unu adị serious unu kwụsị all this nonsense na unu adị serious nekwe ndị a na-abịa ana ego ee oke ndị a e, anyị adịghị serious anyị adịghị serious ndị ụmụnne onye ndu na-abịa ụmụnne onye ndu na-agakwu na-eji escort na-ejizi escort Nigeria escort onye ka mm, e, ikenga uruagụ ji oke ọ bụrụ na ọ bụghị your arrangement chinasa ka m jụzi ọ bụrụ na ọ bụghị your arrangement because this thing nwere ike chika edoziem aka ha dịkwa n'ime some of these things e nwere ike na ọ bụghị arrangement gị ikenga uruagụ na-agazi with convoy and ị ma ka e si me analyze situations gbasara Biafra ndị niile mere ihe ọjọọ gbasara Biafra oke ị ma ka e si analyze otu ụmụnne onye ndu fine boy ha si ejizi escort Nigeria convoy Nigeria aga nwere fleet of cars mana ị gwabeghị anyị otu ihe ndị nke your cartel si agazi with escort which why your cartel emego gị indict already before sị na ịbatago kotu jikwa escort agazi so ha ejoinkwago your odogwu game ọkwa ha ejoingo odogwu game ha jiri ha na ọzọ ewute m ndị niile onye ndu gwara gị bụ ndị niile ndị Biafra ya-eze eze ha na eh, eh, your people na-arụzi ị wee batazie sị anyị mba ka anyị kwụsị na-acondemn politicians a na these politicians na-asponsor gị na-asupport gị onye ndu wee gwa anyị na we should have nothing to do with Nigerian politicians because they are all the same gị nwa na-agwazi anyị today you want to now re-educate us onye ọkasị malụnụ ị wee chee na ya mara onye ị bụ ee na mba mba ụwa anyị agakwana that side ị na-acondemn ndị ndị na-ewepụta obi ha na-asupport anyị na biko na onye ọbụla anyị ama ka esi anyị ecriticize ndị a ihe ọbụla i kwuru na public because ndị mecha ihe na they feel betrayed na ha na-efeel very bad ha na-asupport gị ha na-asupport gị before anyị ma na gị na ha ụlọ ahụ anyị mana na-ebunye gị ike o oh, na ndị nke asịkwa na Chinasa kaziri Ifeanyị capital oil the same capital oil ị na-achọ ka anyị hapụkwa ịcondemn na the same capital oil ka Nnamdi Kanu wepụtara his time wee mee vidio bịa live sị na this man wụ ajọ ekperima ajọ onye ajọ ajọ mmụọ na otu a ka o si ebuere afọ ya sị ya na Nnamdi Kanu arụgbo ya na Nnamdi Kanu arụgbo mgbe ahụ onye ndu na-ekwu ihe onye ndu afụgo ihe na-eme mana ọ maghị exactly what how the whole thing is going to press because Caro White na Capital Oil na-arụ Caro White akpọrọgokwa Ikenga Uruagụ rụnye ya na Capital Oil mana m ajụkwa gị benjamin madụbugwu ị kpọnyekwara afa na vidiyo i mekwa na jenụwarị sị DOS ndị cartel ndị ndị na-emete biafra ọfụma keduzi ka benjamin madụbugwu si eyuzuzi nigerian security nigerian convoy escort escort nigerian convoy na-ebuzi benjamin madụbugwu o jikwara aka ya bịa mee threat against simon na during the election na simon mee mistakes ọ na-akwụsị ya na ọ na-ebu from na o si abuja abata ọ na-ebugoro ndị army ọ ya-ebu ebu nna m kwema na isi adịghị gị mma because some you know the kind of things ị na-ekwu sef na-eme eme gị na-eme ka ndị mmadụ na-afụkwu na because you can't even cover up your your evil well you will even go the way to even indict yourself the more oh, benjamin mabu nya ndị ndị gị na ha bụ ndị ezigbo mmadụ ka ị na-ekwu na ndị a wee happen to be eh, Methuselah nọkwa naijiria too ka na-abapụkwa mba na-abapụsikwa mba ya ike o keduzi ka o si bụrụ sọsọ ndị nọ na your cartel ndị nọ na your DOS nọ na naijiria na-aba mba na-egosi their face steadily ma Onyebuchikwa ha na-egosi their face steadily eme sit at home Onyebuchi ya na onye ihe akụkụ ndị ihu ndị polisi a na-eme vidio ị sị nobody is sitting at home ị sị nobody is sitting at home Onyebuchi batakwa echi gị na Onyebuchi eme program ị wee sị na Simon egbukpọla ndị mmadụ osisi sit at home wee na-egbukpọsị ndị mmadụ i chefukwa na unu emekwala vidio mgbe a sị sị sit at home sị nobody is sitting at home Biafrans are going their normal way na ị sị na Simon is brutalizing ndị mmadụ Simon is eh, forcing ndị mmadụ ma ofu ọnụ gị a kwa onye anụmanụ nọ na program na-ajụ maazị Simon Ekpa ajụjụ the other day how is it working what is your indices that this thing is working where could the other video the indices is there it's you that don't have any indices to say that it's not working ihe o doro anya na had it been na simon hapụrụ unu unu na-agbara ego unu maybe ọsọ unu weta eweta nke of course simon enweela the ground ọ bụrụ na ọ chọrọ iri ego ọ bụ kee why ọ ka na disturb ya everyday of course ọ dị mbụ bụgoro onye nkụ ọ dị mbụ bụrụ onye nkụ his assets unu amago assets ya since 2015 abụghị Finland abụrọ ebe anyị nọkata mmadụ declare eh, false asset eh, eh, fake asset very clear apart from that godo unu na-afụ onye nke iberibe mụ na ya nọ tata oh, Simon nwanyị ihe ọ na-aclaim ọ na-aghọrọ unu ihe niile ahụ nke a nke a ihe niile ahụ stage stage ngwa bịa na-eme vidio Simon bịa ka ị fụ ebe ya na president eh, prime minister ndị eh, eh, finland nọ ngwa bịa nekwa vidio simon na prime minister ndị finland na eh, egwuri egwu nekwa ebe ya nọ n'ọfịs ngwa nekwa ebe security men ọ bụkwa eh, eh, afọ nsị a unu na-eme aga security men mmadụ one na europe ka ị ya-afụ e jiri like normal dss of the country the national security force, forces enye ha bodyguard a na-aga isi anyị na wee nobody is nobody agwa unu sị na onye egbu unu ya gaa Finland na egbu unu agago mba na ije na Ikenga ha sị mba anyị na-abata dị unu agaghịzi kedu ife na-eme unu nọkata mmadụ abịa na-agba ma chi ya aka nwa nza na-ere ọkụ o chee na ọ na-aha mmanụ unu agaghịzi unu kwesịrị ije nna Mohammed Abbas you want to force us into your ikpe isi na ala ị mago na ọ ya adịrọ mee the ship agafego gị eri mgbe tete ịpụgo na akwụpụgo gị n'ọkụ akwụpụgo gị n'ọkụ ọ bụrụ nsekwe mba yatago ihe niile ahụ enyenye onye ndu kwuchara why o ji bụrụ ihe ahụ niile ka ị chọrọ idestroy every damn thing that we don't have any business with politicians ị bịa gosi anyị anyị criticize na politicians na ndị na-asupport gị anyị ma na a na-asupport gị ma but not IPOB ndị ị na-arụ with you are working with them after all ka enwe ezigbo ife ị na-arụ na Europe eh, na Asia ebe ị nọ ọ nwere ihe niile wụ nnọọ cheap way ka ị na-agụ ee ka anyị kụzie ha ije ere anyị wee nara ndị a wee biwe biwe large life oke afụfụ ahụ agwụla gị ike ndụ afụfụ agwụlanụ gị ike nụ our agitation bụ ihe unu ji emezi onwe unu arụbanye onwe unu into Nigerian politics ee eh? Mpa Ejima Mpa Ejima ọ rụbago onwe ya from unu ee eh, Ikenga ọ rụbago onwe ya kwụọ na-agwazi gị na ha nwere political ambition na ọ ihe unu jizi anyị wee na-agbara treasure hmm? ndị ajọ mmụọ ajọ mmụọ onye ndu sị Simon gba ya gbanarịkwa unu oh, onye ndu anyị na gị bidoro ihe a sị Simon ka ị na-emezi don't worry Simon bịa na ka Ismail lụọ ya Simon doesn't need your platform had it been Simon so you people would have caged him but look at it that's why we don't in life we don't need cold people anyị need ndị ọbara ha na-awụ ezigbo ọkụ agbụsa gị ọkụ ị ma na dragon dị ihe niile ha gịrị gịrị gịrị na afọ you see you can't cover it you can't cover your traces the more you try to cover them the more you you expose yourself ọ gara with Okezie Ikpeazu a gwara anyị anyị arụkwana with Yakubu Gowon ofu ọnụ gị a ka i ji sị anyị mba na politicians anyị na-acondemn many of them our people ihe o ji bido ne ka o si bido dị arụrụ n'okwu a our people are not our enemy our people are not our enemy anyị ma ndị our people are not our enemy eh not our people

Because Simon wụ onye ọjọọ, he has been made to understand that Simon wụ onye ọjọọ. And this man has also hypnotized a lot of these uh, people. Of course. Because sọsọ ụmụ ọgwụ ụmụ ọgwụ ọgwụ cheap cheap ọgwụ a ihe a fa na-eme sọsọ nothing more o nwe ihe ọzọ mba ụmụ cheap cheap tụsa tụsa ya emeghị bụ Chika Edoziem that's why you are not seeing Chika Edoziem addressing you because Chika Edoziem is the head of the, the directorate of state ọ wụ ya mana ekele ya kefie ihu ya kpata ya nnọọ pịa the guy ajụ o soro ha kụọ one deal kemgbe ahụ the guy mmụọ ya na-adị down he don't want to the thing na-eme ya ifere gazi iru adịghị ya mma na azụ adịghị ya mma fetuo nwa mmadụ fetuo ya ajụ they lured him into this that's the truth because ị na-afụgodu Chika Edoziem ike okwu adịkwu dị ada e fenye ya ajụ commit ya before ọ mara ya ọ dịgo committed fellow Biafrans ezigbo ndị Igbo ụmụnne m ụmụ Biafra you should not be angry that I'm using I think uh, this particular address is is important I use my dialect Yes, because some people from my side in Akwa Ibom, they are so deceived by saying south, south, south, south, south, south. We are Igbos. I bụ ndị Igbo. Anyị na-atapịasị Igbo ike. Yes. So, um, ana m ana mma so we we need to make others also feel among so this is it that is the story cut short eh, that is the long and short of this story Simon Ekpa mmụọ onye ndu sị ekwekwana ka mmụọ ọjọọ baa gị ime Chineke na mmụọ gị na ya na-arụkwa n'ọrụ wee nyere gị aka ekweghị ka mmụọ mmụọ ọjọọ DOS wee baa gị ime ọ bụrụ na mmụọ ọjọọ DOS baa gị ime na nwezikwa ihe ọzọ anyị ma anyị na-ekwu maka Biafra ọ gaakwala be that biko jidesie ka i ji ekwekwana ka mmụọ ọjọọ baa gị ime ị ma na at the earlier stage I wanted to like mediate mgbe m bịa fụ mba na udo ada eme eme i medị udo you just buy trouble

na-agba mbọ iso na mgbasa ozi a ndị na-aba emekwa ihe onyonyo a atụsa ya biko gaa n'ihu ndị adịghị mbụ na-emebu na-atụsa biko tụsanụ ka ndị a na-eri ụrụ ha n'ọnụ tụsanụ gbasaanụ ozi ọma ọ bụrụ na ị votubeghị ihe gbasara ee eh, election a biko votuo ọ dịkwanụ easy ọ dị easy oru ha na ị chọọ ime ya before very simple i see onwe gị passport with your phone ọ bụghị special passport mba with your phone sere ya ọ bụgodu phone gị dị poor sere like that ozugbo i sere ya screenshot ya i screenshot ya nye ọ dị light ọ na-eruzi 1 mb ọ dịzie light then ga ebe ahụ ọ save na your eh, file your file ị ga ebe ahụ i share that share symbol you click on that share symbol then ị scroll wee fụ nke e dere drive ga ebe ahụ e dere drive then i sendie tinye ya n'ime drive ahụ ị put it there then o nwe link mmadụ send a ga-ejizi tụọ the election click that link ebe ị nwere email already click that link ọ gawazie mgbe ọ needizi password email gị i tinye password email then ọ ga-enwe small box ya na ebe a na ọ jụọ gị na ọkwa gị nwa ji email a chọrọ ime the voting isi click ekpa m na ka ị gara gara side ahụ ị garazi aga side ahụ agbagozie then ị fụzazi another stage ebe ị ya-efill wezi other things ruo ebe a a jụrụ gị continent ị nọ i dee Africa ma ọ bụrụ Africa ka ị nọ ọ bụrụ na ọ Nigeria ka ị nọ bụ the country ajụọ gị ka country ọ wụ n'Africa i dee eh, Nigeria ehe ajụzie gị phone number of code eh, country code ide ị ga ebe Nigeria nọ explore if option ebe Nigeria nọ ozugbo ị clickiri ebe Nigeria nọ that country code automatically abanye there which is plus 234 in case ọ bụ na Africa ka ị nọ ọ bụ na Nigeria ka m ji eme example then i ruo there ị clickikwa ị click that country code a sị gị tinye your phone number ị ma bịazi ibido with 080 mba ị ya-ewepụzi anything gbasazi 0 after 0 the next numbers ka ị ya-ebido debe i tinyechazie ya ị mago ma age gị ma ihe niile chọrọ ide ewu ma ị bụ nwoke ka ị bụ nwaanyị nke ọ bụla i dere like that na-agbada so the information niile ahụ ị fill ha na accurate ihe ahụ na-aba once one hand na oru mgbe ahụ sị gị tinyezie picture gị click